Na ị kpọgotara mmadụ obodo abụrọ ya bụ na iwu na ị ga-aka onye ahụ na-eme ọfụma. Na ị nọgoo n'obodo ife karịrị ahọ iri abụọ maọbụ ahọ iri atọ tupu i nye aka wee kpọgota nwa nwanne papa gị maọbụ nwa nwanne mama gị maọbụ enyi gị nwoke maọbụ enyi gị nwaanyị. Ọ bụrọ ya bụ na iwu na ị ga-aka onye ahụ na-eme ọfụma maka na o tego aka ị nọbalụ n'obodo tupu ị kpọgota onye ahụ maọbụ nyere ya aka bido ya afịa. Gee ntị, e nwere ike ọ bụrụ na ị nọtogo n'obodo aka nwee ike ọ bụrụ ngị nyere aka wee kpọgota mmadụ n'obodo mana ị nọnụ na-alahụ ụla wee chee na ọ n'ike aka gị ka i ji wee nọrọ ebe ahụ ị nọ wee chee na ife niile na-eme n'okirikiri gị bụ n'ime ike aka gị onye ahụ ị nyeziri aka wee kpọgota obodo onye ahụ ị cheru na ọ taa ma ọ bụ ụnyaahụ ka ọ gbagotara obodo ọ gbagota ọ gbado anya ọ na-ezi ndị obodo ozi nke sọzikwara ya nya na-ezi ha o nwere ike ọ bụrụ n'ụka o nwere ike ọ bụrụ n'ọdịnala nke kacha nke bụ mara ebe i si maka na e nwere ọtụtụ ndị ụka ma ebe ha si ma ha achọghị ịkọrọ mmadụ maka na ha kọọlụ gị ị malụ ka ha si eje ọrụ ha akụọ ka anyị chigha azụ n'okwu anyị na-ekwu tupu anyị agaba n'ihu nyere m aka tụsa ozi a pịnye aka n'akara ịfụnanya ma ọzọ nyere m okwu na ngalaba okwu onye ahụ ị kpọgotara enye aka na-ezi ndị obodo ozi a na-asụrụ ya ụzọ ya a na-edoziri ya ọnọdụ ya ka ọnọdụ ya nwee ike na-achake mgbe ahụ ọnọdụ ya chakezialụ maka na ụnụ ma na ife a na-eme bụkwanụ nwayọọ nwayọọ ife a na-eme ejighị ọkpụkpụ aka ejighị ike aka etiti ya ọ bụrụzie na ndị obodo be nna ya ma ọ bụ nne ya ma ọ bụ onye ahụ ya nyezie aka na-edozieri ya ụzọ ya n'ịkwụ ọtọ na n'ikpe ziri ezi ụzọ ya chakazie ife ọbụla o tiri aka ọ na-agara ya nke kacha nke nke ahụ batalụ n'aka ya ọ marụ ka ọ ga-esi chekwaa nya ma tinye ya n'ife ya baara ya uru ị sịzie ọkwa nwa ị kpọgotara obodo ị sịzie ọkwa nwa ị nọgoro ahọ ịtọ maọbụ ahọ ịnọ n'obodo a tupu ọ gbagota kedụzi ka ya bụ nwa ga-esi wee kazịa gị na-eme ọfụma ekwu ekwu aka ka anya ukwu abaa ya ekwu ekwu aka ka i bido kpabara ya nkata ekwu ekwu aka ka i bido chebere ya uche ụzọ ubeziere ya anya ọkụ ị kpọzie onwe gị asị ma kpọkwazie nwatakịrị asị mana asị gị na ife ị ga-eme ị sị tụfiakwa na enwere ife dị etu ahụ iji wee bụrụ onye a iji wee bụrụ onye a i chefuzie na nwa nnụnụ nọ n'ụzọ na-agba egwu na enwekwaranụ ife nọ n'ọfịa na-akụrụ ya egwu ọ bụrọ n'ike aka ọzọ dịka nwanne ya bụ malụ na chi abụ otu chi gị na ya na-abụ abụghị otu enwere ike ọ bụrụ na ya bụ onye nọ na obodo kemgbe na-ata afụfụ maka na enwebeghị onye ga-enyere ya aka kwanite ya ebe chi ya ga-esi wee bunie ya enu mgbe ahụ emegidezie ọ bụrụ ngị nwa ka chi ya debere a ga-esi n'aka gị wee kwanite ya ka ọnọdụ ahụ chi ya debere ya wee pụta ife o mezie etu a idebezi ahụ na ife niile bụ n'ike aka gị maka na ọ maka na iche na ife niile bụ n'ike aka gị ka ị ga-eji ekwu okwu ọkwa nwa gị nwa ịnọ nwa ịnọgoro obodo tupu ọ bịa ma ọ bụ nwa iji aka gị kpọgote obodo kedu ka o si na-emezi ife ego kedu ka o si na-emezi ife odogwu karịzịa gị nwa ichefuo na chi abụ otu chi abụghịkwanụ otu onye ọbụla nọ n'akara ya iyi ụwa abụrọ otu onye ọbụla nọ n'iyi ụwa ya ọ bụrụ na ya bụ nwatakịrị abụbọ iyi ụwa ya ọ gabara ya ngị nwa nọzi na-eti onwe gị odogwu ngị nwa nọzi na-eche na ife niile na-eme na ndụ gị bụ site n'ọkpụkpụ nke aka gị ị sị na nwatakịrị a emewa agba ị sị na nwatakịrị a na-awa anya maka ifi gịnị na nwatakịrị gbadoro anya na-edozi ọnọdụ ya maka ifi gịnị na nwatakịrị echefughị ebe o si ngị nwa chefuo ebe i si na-eme odogwu mana ị mara na ife na-emelu gị odogwu ka anyị mara na chi abụ otu onye ọbụla were ire gụọ eze ya ọnụ malụ na ebe ahụ ị nọ n'ụbọchị taa abụghọ n'ike aka gị ọtụtụ n'ime anyị ka ọ ga-abụ ha gafe ha kwa n'obodo nke ọzọ obodo eliza obodo ọkụ na-enwu n'elu fa edebezi arụ na o nwerọ onye dịka ha ha edebezi ahụ na ha elugo ha edebezi ahụ na enweghị ife dịka igbo na ife ọbụla dịka igbo wụ ife nkwugheri mana emechaa mmiri ama amakwa efi n'anya mmiri mazie efi n'anya i bebe na chi gị egbuo gị ịchọbazie nwatakịrị ịchọbazie nwatakịrị nọrọ onwe ya ekworo aba anya maka na i bu ya ụzọ wee nọba n'obodo ka ọ ka ha m otu a n'ọnụ o ji akwa awụwa ahụ ya mara onwe ya o ji akwa awụ ahụ mara onwe onye ọbụla were ile gụọ eze ya ọnụ ada ndị gboo bụ afa m nyelu m aka tụsaa ozi a pịnye aka na akara ịfụnanya zọnye m okwu na ngalaba okwu nke kacha nke zọnye okwu na ngalaba okwu maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwu ka onye ọzọ ga-afụ o wee baalụ ya ulu tụsaalụ m ozi ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-esonyelu anyị anyị sị gị deeme daalụ ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ igbo na asụsụ igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne ya ebe ọ dị mma na ebe ọ dị ụtọ ọ bụkwanụ na ị na-esonyebulu anyị na mbụ anyị sị gị deeme daalụ